Гушыӏэр гушыӏэщ, ауэ мыр лӏо, Гуащэпэж. Сыту хуабжьу укъепэсэуа хуэдэ мызэм? Жэщыбгырат укъыщыкӏуэ хабзэри ныщхьэбэ А-а-а! Къызгурыӏуащ. Къызгурыӏуащ. Пэ зиӏэ дэтхэнэми зэгуэрым кӏэ иӏэн зэрыхуейр сигу къэбгъэкӏыжу аращ. Сыт тщӏэн? Ар адыгэ лъэпкъ философием и зы налъэщи, шэч къытесхьэнуи, сымыгъэзэщӏэнуи сыхуиткъым. Абы и закъуэ. Дэ дызэгурыӏуатэкъэ, хъыбархэр къысӏэщӏэухэмэ, е ахэр къыпӏэщӏэужагъуэу гулъыстэмэ, си псэр уи ӏэмыщӏэ нызолъхьэри, а схуэбгъэпса ахърэт лэгъунэм худоунэтӏ жысӏэри. Абы сытетщ сэ, икӏи сытетынущ. Си уэршэрыныр къебгъэбла къудейуэ ара пэтми. Езы тхьэ дыдэм и щӏасэу жаӏэ Гуащэпэж гушыӏэр. Ауэ щыхъукӏэ сыщогугъ гушыӏэгъу усщӏыным сызэрытегушхуар къысхуигъэгъуну. Хэт ищӏэрэ, зы щӏыпӏэхэм деж щыкӏэридгъэсхьауэ къыщӏэкӏмэ, адрей ди гуэныхьхэм ящӏыгъуу ахэри къыщыспшыныжынщ а сыздэпшэнум, дуней пэжым. Гушыӏэр гушыӏэщ, Гуащэпэж. Ауэ гушыӏэ лъэпкъ хэмылъу иджы зыпхуэзумысыжынщи, зи акъыл итыж дахтэнэ цӏыхуми хуэдэу, си гум къыщӏитхърэ си псэм щӏилъэфущ къызэрызбгынэр сэ мы дуней дахэшхуэр. Аращ си псалъэхэми, си гушыӏэхэми нэщхъеягъуэ бэджыхъ къещӏэкӏа хуэдэу щӏыщытыр. Пэжщ. Дагъуэр и куэдщ бжыгъэ зимыӏэ псэхэм я бжьэ матэу мы дунеишхуэм. дэгъуэ зэфэзэщу зэхэлъу къыщытщыхъуи щыӏэщ дэ а бжьэ матэр. Тхуэмыхьыжрэ дэр-дэру дыбгынэн хуейуэ гъащӏэм дыщрихулӏи куэдрэ къохъу. Ауэ сытым щыгъуи гупыкӏыгъуейщ ар. Гупыкӏыгъуейщ бэмпӏэгъуэ дапщэ щыттемылъами, хьэзабу сыт хуэдиз щыдмыгъэвами. Абы и залэри зэрыжаӏэу маещ. насыпкӏэ гъэнщӏа и напӏэзыпӏэ дэтхэнэри гуимыхужщ. Зы дакъикъэ нэхъ мыхъуми, лейуэ зыщаӏэжьэным щхьэкӏэ псэуэ абы тетыр нэхъуеиншэу мэулъэпхъащэ. А гъуэрыгъуэ шэнтым и зы къуапэ, и зы ӏэпэпӏэ закъуэ къылъагъэсыжыну къищӏэмэ, бадзэ цӏыкӏум ещхьу зыкӏэриудыгъуэу, и гъащӏэкӏэ кӏэрысыну хьэзырщ дэтхэнэ псэри. ауэ хэт ещӏэ? Апхуэдэ гъуэрыгъуэм зыри текӏыфкъым. Апхуэдэ чэзум къыпэзыкӏухьыфаи щыӏэкъым. Жыпӏэнуракъэ, уэгум щатхауэ щӏылъэм щагъэзэщӏэ трагедие мыухыжщ ар цӏыху цӏыкӏум ди дежкӏэ, Гуащэпэж. Псэ зыӏут псори, дызыперсонажу гува-щӏэхами, ухыгъэм дэтхэнэри дыщыӏууэ трагедие нэхъ гууз дыдэщ. Къэгъуэтыгъуейщ абы и фабулэм нэхъ кӏэщӏрэ гуузу гъэпсаи. Псэ зиӏэм уахътыи иӏэщ. Пэ зиӏэм кӏэи иӏэжщ. Къалъхуауэ мылӏэжын щыӏэкъым. Дэтхэнэри хъунущ. Дэри мис, ди уэршэр спектаклыр зыми къызыпимыкӏухьыф финалым хуокӏуэ, Гуащэпэж. Сощӏэ, ауэ персонаж нэхъыщхьэу узыхэтыну си финал дыдэр гъащӏэмрэ нэужьымрэ я зыхуакум зэрыщекӏуэкӏынур нэгъуэщӏущ. Абы гушыӏэ гуэр хэплъхьэнкӏи, романтикэ хуэмэбжьымэ хэбгъэхьэнкӏи ӏэмал иӏэкъым. Ар театрми драматургиеми я хабзэ лъэпкъ щыземыкӏуэ финалщ. Аращ уэрэ сэрэ ди зэхуаку щекӏуэкӏа мы уэршэр спектаклым и финалыр нэхъапэӏуэ эстетикэм и зы категориеми пхуимыгъэтӏэсэну а финал дыдэм дынэмыс щӏыкӏэ къэзгъэхьэзырмэ нэхъ захуэу къыщӏэслъытар. Тхьэм и закъуэщ зыщӏэр, а финал дыдэм ипэ къихуэу сэ къэзбгъэуэршэрынур зыхуэдизыр, Гуащэпэж. ӏыхьэлейуэ си гуапэ хъунут сигу пэщыхум деж дыщыуэршэрамэ, ауэ бжесӏэну сызыхунэсынур мащӏэ куэдми, схупабжыкӏам дынэсу си гъащӏэ ӏупхъуэр зэхуэпщӏыжыпа нэужь, къанэхэм сыщогугъ мы кӏэух ӏыхьэр а ди уэршэрым зэгуэр бжьэпэтехуэ хуащӏыжыну. Гуащэпэж зыфӏэсща си тхыгъэм пагъэувэжыну. Си гущӏэгъу щӏэлъ гупыжыр къекӏурабгъу щыхъун зэман къэунэху хъужыкъуэмэ. Нтӏэ, пэ зиӏэм кӏэ иӏэн хуейуэ щыщыткӏэ, хурехъу а ди уэршэр спектаклым мыр финал. Мы Алыхьыр сыту сфӏэгуэныхь хъурэ! Мы Алыхьыр сыту сфӏэгуэныхьыщэ хъурэ! жиӏэурэ къэбэрдей ефэ-ешхэ гуп хэса абэзэхэ гуэр Тыркум къыщыхъуахэм ящыщу тхьэусыхэрт жаӏэ. Ау, Апхуэдэу Алыхьым деж нэмысын псалъэ щхьэ жыпӏэрэ къуэш? жаӏэу къыбгъэдэтхэр щегием, мыращ лӏым жэуапу къаритар. Уэлэхьи, щӏыжысӏэр мырамэ, си къуэшхэ. Мы къэбэрдейхэр фыщӏелъэӏу къомыр игъэзэщӏэным нэмыщӏ, нэгъуэщӏ къалэн имыӏами, Алыхьыр пфӏэгуэныхь ирихъуну ари хурикъунт. Пцӏыр хьэрэмкъэ? Лъапӏэу лъагэм куэд дыдэрэ долъэӏу дэ, къэбэрдейхэр. Ефэ-ешхэ ӏэнэм нэхъыбэрэ дыпэрысу арауэ пӏэрэ къызыхэкӏыр, ярэби? Зыкъомкӏи езы къытщхьэщытым и лажьэжщ ар. Къытхуеплъыххэм ящыщу фыкъызэлъэӏу, жиӏэу цӏыху цӏыкӏухэм закъыхуэзыгъэза щыӏэу сщӏэркъым сэ абы фӏэкӏа. Апхуэдэ лимит Тхьэшхуэм деж ущиӏэу, дауэт-тӏэ зиунагъуэрэ ар къыумыгъэсэбэпу зэрыщыбгъэлъынур? Уэлэхьи щӏэмычхэу дыдолъэӏуейри дыдолъэӏуейм. ди щхьэ щхьэкӏи долъэӏу, ди унагъуэ щхьэкӏи долъэӏу, абыхэми дыкъыщыувыӏэрэ, ди лъахэ дыщэр къытхуихъумэну долъэӏу. А лъахэр зыфӏэкӏуэда ди лъэпкъэгъу псори къытхузыхуишэсыжыну долъэӏу. Лъэпкъ кӏуэдым дыщызыхъумэну узэщӏыныгъэм дыхуишэну долъэӏу. Ауэ Алыхьталэм къыдитауэ щыта нэгъуэщӏ зы чэнджэщыфӏ дыди зэрыщыӏэр хуэм-хуэмурэ зыщыдгъэгъупщэжыпэу къысфӏощӏ дэ, къэбэрдейхэм ди мызакъуэу адыгэ псоми. Фыкъызэлъэӏум къыдэкӏуэу лъапӏэу лъагэм жиӏэгъащ, Хьэрчэт фщӏэи, берчэт хэслъхьэнщ. Бетэмал, лъэпкъым, лъахэм я къэкӏуэнур нэхъ дахэ хъунум папщӏэ акъыл балигъ хъуа дэтхэнэ адыгэми и гуащӏэ къихь хьэрчэт гуэр ищӏэфу, ар езыгъэщӏэн жэрдэмыр и гум къыщепс зэпыту щытамэ, Апхуэдизрэ Алыхьталэм дыщӏелъэӏу хъуэпсапӏэхэр шэч хэмылъу нахуапӏэм куэдкӏэ нэхъ пэгъунэгъу хъунут. Зэманыри гуфӏэжу нэхъыбэрэ къытпегъуэкӏынт, гуфӏапщӏэ къызэфт къыщыджиӏэн щхьэусыгъуэ иӏэу. Уи къарум тыншу къимытӏэсыну къыпщыхъу псори зыгуэрым, зыгуэр къудей мыхъуу, езы тхьэ дыдэм пщэрылъ хуэпщӏыныр, дауи, тыншщ. Тхьэм нэхъ тегъэлауэ нэхъыбэрэ делъэӏумэ, зи къалэн зыгъэзэщӏам игъуэт гузэгъэгъуэм хуэдэ дгъуэту адыгэм зэрызедгъасэрэ куэд дыдэ щӏауэ къысщохъу сэ Гуащэпэж. Сыт убзыщӏкӏэ, лъэпкъымрэ лъахэмрэ яхуэгъэзауэ тщӏы мурадхэм я нэхъ дахэхэри, жэрдэмхэм я нэхъ инхэри дэ нэхъыбэм къыщытпкърыхьэр ефэ-ешхэ ӏэнэм дыщыпэрысым щыгъуэщ. Апхуэдэхэм деж дэ икӏи дысосрыкъуэщ, икӏи дыбэдынокъуэщ. Нэсрэн жьакӏэ дигуэу, а зи гугъу пхуэсщӏахэм щхьэкӏэ шэщӏарэ дахэу мыхъуэхъуэфыну зы цӏыхуи къытхэткъым. Гуауэракъэ, ахэр ди гум къыщызыгъэуш фадэм дэщӏыгъуу тпкърокӏыж дэ а мурад лъагэхэр. Мы жысӏэхэр ирискъутэж хуэдэу мэхъу Гуащэпэж иджыпсту сэ абы къыпысщэну лъэӏухэм. Ауэ лӏо сыбгъэщӏэнур. хьэршым къикӏа курьершэр темыпыӏэжу зыщхьэщыт сэ къысхуэнэжыр, иужьрей дыдэ лъэӏухэмрэ псалъэхэмрэ зэкӏэлъызгъэпӏащӏэу къезбжэкӏыныращи, кърикӏуэныр дунеягъэкӏэ слъагъуным сыщымыгугъыу Тхьэ лъапӏэу лъагэм зыгуэрхэмкӏэ селъэӏуну, си гущӏагъщӏэлъ гупыж гуэри къыжысӏэну сыхуейт. Псом япэрауэ, хъуэпсапӏэу сэ хузиӏэу хъуар адыгэ лъэпкъым зэгуэр нахуапӏэ хуэхъуну солъаӏуэ. Мыбдежым лейуэ сыт щхьэкӏэ къыщезбжэкӏын сэ а хъуэпсапӏэхэр? Си тхыгъэхэм хэтщ ахэр гъунэжу. Гуэныхьышхуэ къихьынщ, мы лъэӏур псом япэ зэризгъэщым фэрыщӏагъэ гуэр хэзылъагъуэ дэтхэнэми. Етӏуанэу. Мыр дунеягъэкӏэ жыӏэгъуафӏэкъым. Ауэ ар ӏупщӏ щыхъунум деж, лъэӏур къызыбгъэдэкӏрэ дунейм сехыжауэ зэрыщытынум нэхъ хуэгъэгъугъуафӏэ къысщищӏыну сыщогугъ. Солъаӏуэ си литературэ ӏуэхущӏафэхэмрэ ахэр зыхуэгъэза адыгэ лъэпкъымрэ я зэхуаку лъагъуныгъэ нэс дэплъхьэну. ӏэпэ щӏэгъэлыкӏыу жыхуаӏэм ещхьу ахэр щӏезыгъэджыкӏын гупыж дэтхэнэ адыгэми ептыну. Сыщыуэмэ, ауэныщӏхэр щӏыдыхьэшхын щхьэусыгъуэу мы зэхэпхынур къренэж. Ауэ ауэныщӏхэми сафӏэмылӏыкӏыу укӏытэ нэпцӏи зыхэзмылъхьэу жысӏэнщи, кӏуэрыкӏуэ жыӏэу, зыгуэрхэр тражыӏыхьа мыхъумэ, я пкъынэлъынэхэм нэсу, зэи зыми къимыхута си литературэ ӏуэхущӏафэхэм, щхьэщытхъу къытфӏамыщыну Тхьэм жиӏэ. Яхэлъу сэ къысщохъу адыгэпсэмрэ адыгэбзэмрэ здефӏакӏуэу игъащӏэкӏэ щыӏэным хуэщхьэпэн фӏагъ гуэрхэр. Лӏар зыри хуеижкъым, жыхуаӏэр шэч зытрамыхьэжхэм ящыщщ. Гъуэрыгъуэ шэнткӏэ зэджэ дуней дахэм зи тетыгъуэу а чэзу ӏэфӏыр къызылъыс насыпыфӏэхэращ, псэм и щӏэин апхуэдэхэр зыхуэгъэзари, лъэпкъым фӏыкӏэ хуэхъуапсэрэ хуэлажьэу, зи дуней гъащӏэр езыхьэкӏа дэтхэнэ тхакӏуэми хуэдэу си псэр мэгугъэ, абыхэмрэ ахэр зыхуэгъэза цӏыхухэмрэ гува-щӏэхами, зэгуэр гъуэгу нэс зэхуагъуэтыну. Ещанэу. Зи быным фӏыкӏэ яхуэмыхъуапсэр цӏыхум яхэбжэ хъунукъыми, си пкъым къыхэкӏауэ си гъащӏэм и къудамэ нэхъ пэжхэмрэ абыхэм къатепщӏыкӏыжахэмрэ, къатепщӏыкӏыжахэм къатепщӏыкӏыжынухэри яхэту насыпым я нэхъ инымкӏэ сахуохъуапсэ икӏи сахуолъаӏуэ. Иджы си гущӏэгъщӏэлъ гупыж жыхуэсӏэм дынэсынщ Гуащэпэж. Ар лъэӏукъым. Апхуэдэ лъэӏу щӏэин къызэбнэкӏыныр дауи емыкӏу хъуну къыщӏэкӏынт. Зигу фӏы къытхуилъхэр нэгъуэщӏынэкӏэ къыдэзыгъэплъын, зи дзэ къытхуэзылъу щытахэр, апхуэдэ гуэрхэри щыӏэу къыщӏэкӏынщ шэч хэмылъу, къытщызыгъэдыхьэшхын емыкӏушхуэ. Япэри етӏуанэри дызыхуэмейщ. Псом хуэмыдэжу мы ди зэманым. Псэукӏэ зыхуэмыхъум цӏыху цӏыкӏур щхьэщӏэгупсыс щищӏа зэман утхъуам, апхуэдэ лъэӏу къыхэплъхьэныр щхьэхуещагъи щхьэпсынщӏагъи хъунт. Хьэуэ, мыр нахуапӏэ хъуным сыщымыгугъыщэурэ къэзгъанэ хъуэпсапӏэ къудейуэ аращ. Гъэхэр кӏуэурэ гъащӏэр и пӏэ иувэжа, псэ ягъэпӏейтеяхэр пыӏэжа, лъэпкъым и гур сыт и лъэныкъуэкӏи къызэрыгъуэтыжа, лъахэр псэукӏэкӏэ нэхъ зэщӏэӏукӏа хъужа нэужь, Тхьэм жиӏэмэ, къэунэхунщ апхуэдэ зэмани. Ди лъэпкъ ди жэпкъ жаӏэу къыдахыжынкӏэ хъунухэм яхэхуэнкӏэ гугъэ уэзыгъэщӏ ӏуэхугъуэщ. Тхьэм ирещӏи мы уэрэ сэрэ едгъэжьа уэршэрым хэту фӏэкӏа схужыӏэну къыщӏэкӏынтэкъым сэ мыр, Гуащэпэж. Апхуэдэу щыщыткӏэ сынолъэӏу, а си гупыжыр зыхуэдэр къыжысӏыхункӏэ укъызэмыпӏэщӏэкӏыжыну. Пщӏэрэ, си сабиигъуэм и нэхъыбапӏэр зи щыгум щесхьэкӏа джабэ нэкӏу дахэ ди къуажэ цӏыкӏум декӏуэкӏи къыщхьэщытщ. Илъэс блыщӏрэ блырэ ипэкӏэ си адэ-си анэм хащӏа лъапсэм къыхуэзанщӏэу абы и щыгум къыхощ лъагапӏэ тӏэкӏу. Сыхуейт нэхъыфӏу щыӏэмкӏэ сызыхуэхъуапсэ си къуажэмрэ си къуажэгъухэмрэ къабгъэдэкӏыу зы мывэ ин дахэ абы и щхьэм зэгуэр трагъэувэну. Къуажэм удэту плъагъуу, мы псалъэхэр и ӏуплъэпӏэ нэкӏубгъум тету. Мы мывэр езыр-езырурэ щащэу сабэ хъужыху щрыреӏэ икӏи ирырефӏакӏуэ адыгэ лъахэр. Иребагъуэ икӏи зреузэщӏ адыгэ лъэпкъым, иребзэрабзэ хуиту ди адыгэбзэ дахащэр. ӏутӏыж Борис. Сыхуейт а мывэм къыщхьэщыту дэкӏеин хуэдэу мэз кхъужьей жыг зыбжанэ абы кърасэкӏыну. Моуэ ди къуажэ дахэм къыдэплъэхэу. Си адэ-анэмрэ си анэкъилъхухэмрэ я псэхэмкӏэ гъэнщӏа ди лъапсэжьым, ди хьэблэм къыщхьэщыту. Сыхуейт ахэр сэр нэхърэ нэхъыбэу фэеплъ яхуэхъуну, зэгуэрым пьесэ зытестхыхьауэ щыта ди кхъужьеибэ дахащэмрэ ар зи нэгум щӏэту дунейм ехыжа ди нэхъыжьыфӏхэмрэ. Сыхуейт зы мащӏэ дыдэкӏэ нэхъ мыхъуми а фэеплъым ди щӏэблэр гупсысэ лъагэхэм хуигъэушыну, хуиущиину. Сыхуейт сыкъыщалъхуа къуажэу зыхуэзгъадэ щымыӏэм, ди унагъуэ лъэужьымрэ къуэпсымрэ зэи щыхэмыкӏуэдэжыну. Си сабиигъуэри щӏалэгъуэри щесхьэкӏа, си адэ-си анэр зыщӏэлӏыкӏа ди унэ цӏыкӏур бгынэжыпауэ къэмынэну. Сыхуейт си бынхэмрэ абыхэм я быныжхэмрэ абы зэзэмызэ къыщызыхуэсурэ ӏэфӏрэ гуфӏэгъуэкӏэ ягу дыкъыщагъэкӏыжыну. Сыхуейт а унэ цӏыкӏур си шынэхъыжь Зырамыкурэ сэрэ ди ӏэдакъэщӏэкӏхэм я репродукцэхэмкӏэ гъэщӏэрэщӏауэ щытыну. Хъуапсэ и псэ кӏуэдкъым, жиӏащ пасэрейм. Ауэ щыхъукӏэ, къытренэ си хъуэпсапӏэхэр дунейм, Тхьэм и нэфӏыр зыщыхуэн мы дуней дахэшхуэм, блэкӏам хуеплъэкӏыжыпӏэ имыгъуэтрэ щӏихьа зэпыту зы щӏыпӏэ кӏуэ дунейм. Зэманым нэхъ критик ӏэзэрэ шыщхьэмыгъазэрэ щыӏэкъыми, мис абы псори зэхигъэкӏынщ. Дызищӏысри, дызимыщӏысауэ, димыӏэ мыхьэнэ зэттыжми. Аращи, накӏуэ иджы Гуащэ пэж, а куэд щӏауэ сызыхуэбунэтӏ хьэршым. Дегъэплъ а къысхуэбгъэпса ахърэт лэгъунэр зыхуэдэм.

езы дыдэми имыубзыхужа мы тхыгъэр иджы япэу печатым къытехуэу арами, мыр ӏутӏыжым иужьрей тхыгъэу пхужыӏэнукъым. Къытригъэдзэн ӏуэху щӏыхэмытар Тхьэм ещӏэ. Ауэ мыр Борис и ӏэдакъэ къыщӏэкӏащ дунейм ехыжыным илъэсищ иӏэжу. Итхри гъэтӏылъыжауэ щытащ. Гъэщӏэгъуэныращи, Абы и гугъу ищӏуи зэи зыхэтхауэ тщӏэжыркъым. Апхуэдэу щытми, тхыгъэр къабзэлъабзэу тедзауэ, псалъащхьэр зытет сурэтри езым ищӏауэ щӏыгъужу къызэринэкӏащ. И псэм ищӏэ къыщӏэкӏынт тхыгъэм и чэзури мыгувэу къызэрысынур. Иужькӏэ псоми ягъэщӏэгъуэжу и мащэр къыщатӏыну щӏыпӏэри, езым къыхихыжат дунейм ехыжыным куэд имыӏэжу. Зыщӏалъхьэжари а щӏыпӏэ дыдэрщ. Мы тхыгъэми къызэрыхэщщи, ӏутӏыж Борис щапӏа лъапсэжьым къыщхьэщыт бгы нэкӏум ӏуащхьэ хъурей цӏыкӏу къыхощ. Борис фӏэфӏт къуажэм кӏуэжа нэужь абдеж щысыну, дэри гъусэ дыщищӏи къэхъуу. А ӏуащхьэм иджы тетщ мы тхыгъэм Борис зи гугъу ищӏа мывэр. Абы нэмыщӏкӏи зэрыгъыждэсхэм къалъытащ я къуажэгъу тхэкӏуэшхуэм и цӏэр езыр зыщеджа школым зэрихьэну хуэфащэу. Дэ дыхуейщ икӏи дыщогугъ ӏутӏыж Борис хуэфащэ пщӏэм, абы куэд дыдэ зыхуилэжьа республикэм и къалащхьэми щыпащэну.